ụmụnne ya maka na ọ tọrọ n'ogologo ụzọ onye ahụ na ọ nọluo n'obere ọ nọluo onwe gba anọte aka hmm. ọ na-ada nwaada elele ele nwa ọkpụ dide dili ọ na-adịrị nwa ọkpụ izi gbara n'alụsị maka omerafapịa mfe agba na-anụ ugwu bịakọta ogwugwu wee yiwe egwu maka ife ji awakarị n'afa wụ na mgbe afa anwụ mm. a na-emere omenala ka anata ebe nna be jesi na ada na nna ya dị wee nwere obi mm. ọdịza ka oru na-recognize ọzọ fọdụza ka ọ fa nwere ọka ebe nna fa that is badaja ji awakarị n'afa na ụmụ ọkpụ mm. ife ojoro ọka ụra ụmụada na ụmụ ọkpụ na ndị gboo atụ ilu wee sị na ada na nna ya fa dị wee nwere obu because nwere mgbe nna jụrụ nwa ya ajụ mm. ọ ije di ka o kenyere mm. mgbe o kenyere ije di mm. ya ga-emegodo ego nwaanyị rụọ ọnụ nwaanyị rụta 10,000 akwụchara ụgwọ ahụ wee weta 8,000 ọ fọ o lelọ nwa ya ele ego ahụ ma fọ n'ime ya ka wụ source of communication towards na nwa ya ahụ then oke nke bụ nwaanyị na-arala wụ oke ndị nne ma nne mm. ọka ọ ralụ be di ya mm. so now it goes this way nwaanyị nwụọ mm. a sị sị je gbanaga icho nwa ọkpụ ịgbanaga icho nwa ọkpụ ibunaga ya be nne ya maka na isi nwa ọkpụ anaghị atọ na mba na nwaada nwa yes nwaada bịa ntatụ na nwa ọkpụ nwụọ sị buru ozu e jee be nna ya nyie ya isi nwaada atọ na mba mm. ma luto na be nna ya rụrụ burial ground mm. enyi ya ebe di ya onye ka obi ọjọọ gbagodo ọkpa enyi ya ebe di ya mere abịaza kịta na ndị ụka nke ndị ụka mm. a sị sị buru ya na ambulance agba fịọ fịọ fịọ fịọ ọgba ọkpa nke ahụ nke ndị ụka ka ọ gwụrụ nke ndị omenala nna anyị fa akụzirọlụ anyị nke ahụ ambulance gba ọkpa ekpuo onye akwa ebukwala maje n'ihi ife a wụ nghọri ndị ụka ghọria anyị mm. tigharịa anyị anya ka a dị emezi n'omenala kwesịrị na anyị eme mana kedu omenala kwesịrị na anyị eme omenala kwesịrị na anyị eme n'isi nwaada na ọ nwụọ wee gbanaga icho nwa ọkpụ na nwaanyị anwụ ozu nwaanyị bịa kịta na anụ ebugolu nkwụ jee be nna ya mm. agwaba na nwa ọkpụ fa arapụ ndị be nna ya agwa unu enyikwana na ya enyi ọkwa mara fa nwe ozu fa nwe fa nwe ozu na ọrụ nwa ndị be di nwe ya wụ ozu ozu fa tiere nwa ada fa mkpu na ọ rapụ unu fa abịawa eri ya nwa ada unu ewe gbanagara fa icho icho ahụ agbanagara nwa ọkpụ ọrụ ndị be anyị ewu na-abọ dị ya agbata ewu na ike nga ewu agbata ewu ewu na atụrụ n'ime ikenga ewu ite mmiri hmm. obi akwa nnu akpala mmanụ mma ekwu anya osu ngịga asatọ ji na abụọ hmm. na nnekwu ọkụkọ ka ebuna nwa ọkpụ be nna ya ife niile ahụ ife eji ebunaga icho nwa ọkpụ ebunaga nwa ada be nna ya hmm. ife a symbolize na nwa ọkpụ na be nna ya elu eburu ite mmiri ahụ debe na ife nwa ọkpụ ji wee nata ọ bụrụ onye
ụmụ ya ka dị ụmụ ya n'ife hmm. ụmụnna nwere right ịgwa baba ya eji efi ebulata nwa ọkpụ ha ọ bụrụ onye aka na-adịrọ n'ife itielu ndị mmadụ ma ọ na ndalụ dị ma itielu m ịdị iwu anyị jiri aka idekote hmm. ihe anyị ya n'anya n'ume were tinye wụ iwu ọ bụrụ na ebunatala nwaada ahụ ma ihe oyi ọ ya-egbuchakwa ụmụnna ya maka na ọ tọrọ n'ogologo ụzọ onye ahụ na ọ nọluo n'obere ọ nọluo onwe mgbe ọ nọte aka hmm. ọ na-ada nwaada elele ele ọ dịzịa ka ele nya ele maka na emerọlị omenala kwesị na ọ ya-eji wee nata be nna ya ọ dịzịa ka ele gị ya oke onye ọbụna afa asị na nwa ọkpụ na-awa n'afa na-awa n'afa gịnị mere o ji dị ka ọ sọsọ ụmụ ndị nwaanyị ka- na-awa n'afa nwoke na-awakwu na ọ wụrọ sọsọ nwaanyị na afa afa ọbụla a na-agba sị na nwa ọkpụ na-awa n'afa nwọkpụ nwọkpụ dịde dili ọ na-adị nwọkpụ izi gbana n'alụsị maka omerafapịa mfe agbana n'ogwugwu bịakute ogwugwu wee yiwe egwu maka ife ji awakarị n'afa wụ na mgbe fa nwụ mm. a na-emere omenala ka anata ebe nna be jesi na ada na nne abadiwe nwere obi mm. ọ dịzịa ka orure recognize ọzụzụ fọdụza ka fa enwerọ oke be nna fa that reason kpatara ji awakarị n'afa maka na nwoke nwụọ ọnụ ka nwee oke be nna ya a ka na-elote ya mm, ma nwa ọkpụ nwụọ na mbi merọlịa anya wee ife na ọ dị ka ilefu ya inyere recognition na be nna ya ọ wụ ya kpata o ji aga awakarị n'afa ka e wee recognize na ọ ka soro nwere ya part be nna ya kpatara nwa ada kịta nwere ike jee jee nata be nna nna ya nwere right inye ya ana sị ya lụọ ụlọ ebe ka ibido ụwa gị ebe anya wọrọ n'afa Okay. so ka ịgbatacha ịgbatacha ịchụ nwa ọkpụ ahụ nwa ada ahụ na ọ mụtara nwa nwa ya nwere right igokwara ewu na be di ya na ihe ọkwụ ya Okay. ka o wee nwee ike nata eternal rest ịgbanaga ịchụ nwa ọkpụ dị iche ịnị ịkwa nwata ịkwa nwa ọkpụ n'omenala dị iche ịgbanaga icho nwa ọkpụ ahụ rịa wụ ịkwa ozu ihe enyi okwe ya nwere ịkwa gị na omenala ka o wee keta oke ahụ. oke na be nna ya. Ah.